1999 aford inapanga alliance ndi mcp 2009 udf 2020 utm koma zonsezi zinathera mapenalty 3 days ago chimwendo banda gotani eisenhower anakumana ndi atcheya kukambirana za alliance akuwalonjeza zinthu ngati momuja amachitira ndi chilima masapota a udf and even atupere sakufuna ubale umenewu akulu akale amati fupa lokakamiza silichedwa kusamphwika 2020 mabishopu ena anamukokera chilima ku tonse alliance lero ali kumanda pamene wapunthwa nzako umayenera kudutsa mosamala atcheya timafuna tikupempheni musakakamize ubale ndi mcp anthu ndokwiya chifukwa mcp ndi chipani choyipa mu zaka 5 achita zambiri zonyasa mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo dr chakwera ndi ine tizapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5
3 days ago taona chimwendo gotani mkaka akupempha atcheya for a possible alliance musamale kwambiri akuluakulu masiku apitawa chikumbutso mutu umodzi watisiya according ndi zimene amalemba wachinyamata samafa so it was a shock kumva kuti wamwalira munthu ameneyu anali wa young democrat pamodzi ndi chimwendo ku mcp amachita fund anyamata azikwanje he was very close ndi chimwendo onse amachokera ku dowa komanso background yawo politically anachokera ku udf posachedwa amanyoza mabishop apm komanso amasangalala imfa ya chilima lero wamwalira sali pakati pathu apm amene amanyoza adakali ndi moyo ndiye ife sitingabwere pano kunyoza munthu akufa ngati mmene amachitira koma zomwe zachitika likhale chenjezo amene mukulemba maliro kukwirira anzanu kumanda dziwani kuti mulungu ndiwazatheka bwanji dickson kashoti dan lu tengani chitsanzo kwa malemu chikumbutso anali munthu woyipa amanyoza mabishopu amapemphera kuti apm amwalire kodi lero wamwalira ndani chodabwisa kwambiri aliyense amene akubwera poyera kumufunira zoyipa muthalika akumwalira yekha ena angofumbwa ndi kumatuwa ngati baka yawo Chikumbutso ameneyu amalemba mwathamo ponena kuti apm alibe mphamvu kodi lero chachitika ndi chani kumotchale wachita kusambitsidwa bokosi wachita kuyikidwamo komatu dzanadzana lomweli amanyoza apm kuti alibe mphamvu akuluakulu death is more powerful than social media post mbuyomu tb joshua analosera kuti Mutharika amwalira tinamuona akumwalira yekha inunso achina Dan Lu Dickson Kashoti Allan Ntata mutengere chitsanzo kwa anthu amenewa tikudziwa kuti mukumva kupweteka afrobarometer inalosera kuti apm awina chisankho mwakhala ndi pressure yaikulu posachedwa kafukufuku watsopano akunena kuti dpp ikutsogola kumpoto ndi southern region lazarus chakwera akukondedwa pa central region ndi 60 apm akubwera pambuyo ku central region iko ndi 36 so chimene chikupangisa Dan Lu ndi anzake kumanyoza akuopa kafukufuku ameneyo komabe asamale kwambiri chifukwa mbuyomu analipo anzake tb joshua achina ujeni komanso Chikumbutso Mtumodzi amalankhula mwathamo kunyoza apm amadzitama kuti ali ndi mphamvu koma lero kumotchale kumachita kusambitsidwa bokosi kumachita kunyamula anthu kulephera kuyenda kumanda wapita yekha kuchita kunyamula anthu kulephera kuyenda munthu Chikumbutso Mtumodzi yemwe uja amanyoza mabishopu kumanyoza saulos chilima akuti feeling accomplished kumanyoza apm what happened today death is more powerful ine ndili ndi makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies Dickson Kashoti akufumbwa ma arv amukwana koma busy every day insulting people ena tikamanena chonchi akuti ayi mukunyoza anthu a hiv akuziyamba yekha
Dr Chakwera sanakhalepo mboma sakudziwa kuti zimakhala bwanji kukhala nduna kuyendetsa dziko. Chikumbutso Mtumodzi anali ndi mwano kunyoza ma bishop kunyoza APM kunyoza mbali ya Saulos Chilima kodi lero ali kuti akuluakulu history is the best teacher

Thumba la feteleza 50 kg lija nkugulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4000 mkanthu kodi pamene pasi pali bwino kodi mukuniva ine kumtengo uko eya namumva wina akuti "Eh, koma pemepo koma mepo pamamepo ati